ndị be anyị mma mmanụ afa m bụ Michael Uche Igboanugo nke onye ji Coleman wee malụ um, welcome to Akụkọ TV n'ụbọchị nke tata na Akụkọ TV anyị sị ka anyị tụgharịa uche etu a na-ada asị na e je obodo ọzọ anyị asị na ndị a na ndị a bụ racist na ndị a bụ racist akụkọ tv wee pụọ wee jụgasịa ndị mmadụ ihe ha chere ihe gbasara racism kedu ihe dị iche na racism na tribalism maka abịa n'obodo anyị bụ afrịka ọkacha na ala igbo anyị nwere tribalism onye ada asụ asụsụ anyị onwe ka anyị si afụta ya ee eh, ndị enugwu ijebe enugwu ije nụ nwaanyị ndị ndị anambra sị gị ngị ejekwana enugwu anụ nwaanyị na onwe ka ha si eme gị ejekwana abakaliki ma ngị ejekwana imo state efuge eh, eh, abịakwa na ụmụnna enwekwa tribalism so akụkọ tv wee na-ajụ kedu ihe dị iche na tribalism na racism mana before anyị agaba n'ihu eh, ọ bụ na the first time ị na-abịa n'akụkọ tv i press ya that eh, subscription button n'ebe anụnwa na mgbadata ebe anụnwa ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị upload new video ka i wee nweta alert

iji gwa gị eziokwu o nwere ka e si fụ na racist country mana because that na o nwere onye onye ị ga-abịa na be ya na-enwerọ ihe o ji echela onwe ya so o nwere obodo niile ị ga-abịa dị open porous that na na ya ọmbansị na tagi that na nwanne na ị na-eme ihe dị otu a dị bad a gwabazi onye a na ị na-eme ihe dị bad asịwazi na ha bụzi racist people ịghọta na
um, mana since i bigoro obodo a onwego one particular racist experience you went through? Because I am already that onye ọbụla adọọ ka nde be ha ncha ncha yeah racist m nwego na ọtụrụ m atụ mmadụ pụta just tisi m akwa onye ọcha m makwara kpọọ m sị m nigga so mana na ọ kpọkwara m that nigga ahụ nwa ya take ya as anything mụ aga akwụkwọ maka na ama m na nigga abụrọ afa m

ihe o mere ọ ma ihe o mere because ọ fụ ka m si wee si na ọ bụ ọ na-eme expect maybe na ka m ga-react ya gosikwa ihe ahụ m ji wee bụrụ that nigga ahụ mwa gosikwa that maturity ahụ na at least na anọ m na civilized world at least na amago m that na ọ mgbe mmadụ metụrụ gị aka gwa gị ihe e ji wee mata na onye a na-refer to you

ndị mmakọ akwa the same thing now ọ bụ na anyị cha bụkwa ofu ihe that's why ndụ esikwa dat na mba na mba na-eme nke ha so ma asị dat na ọ sị na bụ racist onye ọbụla bụ racist ghọtara so Okay, o nwere ihe dị iche n'ime eh, tribalism and racism tribalism ọ dị iche from racism ka ọ the same thing um, um, ọ dịkwa iche maka na tribalism na bụ dat na na mụ na onye Anambra bụ onye Anambra bụ onye Anambra dịka na onye Anambra na onye Anambra na-emekọ ihe mụwa achọrọ ime mụ achọrọ imekọ ya mụ achọrọ ime ịghọtago dat na mụwa na onwe m na m dị iche abụghị m onye Anambra mana o nwere ihe ha ji bụrụ ndị Anambra ahụ onye Anambra nwere ike Anambra na-agba n'ofu onye Enugu ọ bụrụ na o nwe ihe ha chọrọ ime ha enwe ike akpapụ m ma asị apụzi amụ wee mee dat ihe ha chọrọ ime nke a gosi dat na ha mere m datị racist ahụ abịa n'etiti onye yoruba na onye hausa kee onye ị nwere ike ibu ụzọ nabata be gị
Ah, iji gwakwa gị eziokwu ebibe m na ana yoruba nke m ji ebi na ana hausa mana ndị mmadụ na-ekwukwa dat na onye hausa kakwa onye yoruba mma na ha kwụrụ for you ha na-akwụrụ onye nke yoruba bụ ike tinye akwụ for you ọ gbapụ ghọtana so ọ gbapụ ị ga-echekwa na gị na mụ na gị na akwụ ha mana onye hausa kwụ ha na ha kwụrụgo for you ọ ihe m na-anụ onye hausa ka ị ga-ebu ụzọ nabata Ee, ọ kakwa mma na onye hausa ka m ga-ebu ụzọ nabata Kee maka onye India onye Ghana. ah mụ aga ewerekwa onye Ghana kee ihe m ji onye India eme Maka gịnị? mba ndị India na ndị India na-amị mmadụ ọbara ha bata ha na ha na-abata ha na-abata ka ijiji ha bata girigiri girigiri mfe ma na-eme ha erigo gị rie gị so otu ha si erikwa anyị n'Afrịka kịta na ha ejugo everywhere na occupy everywhere so ị na-emekwa ha ha na onwe ha na-emekwa gị racist within themselves ha werekwa gị n'ọrụ ha na-eme ihe eyuzukwa gị like slave ọkakwa mma German German kakwala anyị beta karịa amerịka eh, bikos na anyị makwa na amerịka bụ ha na-ejikwa ụwa eh, ha jikwa ụwa na njọ ha na-achịkwa ụwa mana German kakwala adịrọ

and they feel him not racist racist mm. nke ọ practice that day because maka na iwe onye ojii yes yes ọ bụrụ onye be ha ome ya ome ya ọma mmịa because na the nwatakịrị achọghị inyere m aka ọ sị the nwatakịrị ya rapụ the vagin so ọ rapụ the vagin mm. yeah and uh, some other things m na-afụgasị like ị nwe ike ịbịa na bọs nọdụ mm. fa fụ na ala onye oji fa ya ekwesị bịa nọrọ that side ena-eje na abịa ndị ọcha befe anyị ịmaghị ma ọ bụ ọkwụrụ ọtọ maọbụ ọkpụkawa maọbụ ọ kwụlụ ọtọ sef ibi na ikunikwu elie to show Ọbụ ekpezi respect dọnọ ya sef. ikuni elie a sị a bịa n'ụlọ si no problem da ọ chọrọ you know so yeah okay mana ajụọ gị na a bịa anyị nwa bụ ndị igbo si from Africa anyị nwere ike ịbụkwa racist n'ime anyị ee ọ nwekwa ndị bụ racist o in fact ọ nwee ndị bụ racist ndị ọcha na-achọ ọdụ like o nwe ndị ojii ga-abụ fa fụnara ndị ọcha fa sị na fa achọrọ mmekọ fa because na otu a fanwa na-asọ anyị nwa bụ ndị ojii asọ na fanwa na-asọ fa achọrọ mmekọ fa o nwego nwatakịrị na class na kindergarten onye ojii hmm. ọdala ya ndị teachers ana complain hmm. na the small boy adị ekwe emekọ with ndị ọcha unless ma ọ fụ ndị ojii bịa hmm. o mekọba with them so na a mụrụ ya n'obodo a a mụrụ ya n'obodo a hmm. ọ dị 8 years to hmm. precise yeah hmm. mana anyị nwa bụ ndị ojii anyị nwee ike ịbụ racist n'ime anyị kwa against ndị ojii kwa e nwekwa e nwe o nwe ndị na-eme ma a bịa ụmụ tribal problem a ị ma mmadụ ịdị na-adị tribalistic ị ghọtago a sị na hey onye anụ akụkụ ya na onye a bụ onye imo steeti onye a bụ onye anambra onye a bụ onye bidi onye which is nonsense for me ị ghọta anyị ncha bụ ofu ọ bụrụ anyị si naijiria bịa here anyị ga na-eme ka ụmụ nwanne ịsị na onye a bụ onye bidi onye a bụ onye anambra onye a bụ onye a bụ onye Cameroon ma onye a bụ onye Cameroon ma onye a bụ onye gambia m na ihe ahụ enwerọ isi anyị ncha na-eji oji even na ndị ọcha nwanne ya afọdụ reason anyị ga-eji na-practise na onye a dị oji na onye a dị ọcha talk more of anyị nwa dị eji oji oji

ihe m chọziri ịjụ gị na-abụ ee a bịa n'etiti onye yoruba na onye hausa kere onye ị nwere ike ibu ụzọ nabata be gị onye yoruba na onye awụsa onye nwe ike ịnabatakwa ahụ ka m gwakwa gị eziokwu my brother bụkwa onye awụsa m ga-anabata onye awụsa maka ndị yoruba way fa adịsịrọ m anya mana onye awụsa apart from every other thing onye awụsa ị bụrụ nwanne ya like ebe m me youth service a me youth service na abuja ndị awụsa ka m na fa nọ n'ọfịs hmm. ndị Hausa ga-aka welu gị ka nwanne karịa onye Yoruba hmm. yeah no matter anything okay kedu maka onye India na onye Ghana onye India na onye Ghana well m ma-ebugodo ụzọ welu ndị Ghana yeah maka gịnị yeah because ndị Ghana na mụwa bụ onye Naijiria ndị Ghana anọgo na Naijiria m matụ ka fa si eme mana ndị Indian

ndị ndị Britain mere anyị alụ mmadụ ụfa ka m were ka m gbada Australia ndị Britain mere ọfụma debe anyị na naijiria mana ha bụ nwanne eh, fa bụ nwanne but then fa chụkwa fa achụ eh. Eh, so ị gụwa maka history fa ndị Aborigine ka fa si e-treat fa so ị fụ na ndị Britain na mba ewerọ m fa kee maka onye German na onye America

fa fụdụ ya anya nkịta iwe ebido webe fa hmm. ya fa fụ ya anya nkịta fa ga-ele iwe ebido webe fa hmm. like oge m je Germany my sister bi there hmm. neighbour neighbour just because na ụmụaka na-agbagharị na-egwu egwu ọ babagoli ezigbote mba sị wa na ọ ga-akpọ police so anyị hara asị anya ya ọta eh, so Amerịka kalụ m mma maka ndị bụ ụmụ nwanne anyị na-ejikwa oji nọ there ngwa daalụ hinne o kedu nke a na-etu gị

ọtụtụ adịrịkwa gị otu Ah, dịkwa ka ọ dị na obodo niile. ndị ọcha nwe ndị nwere ezigbote obi nwekwe ndị nwere obi ọjọọ ịtụtụ ndị wụ racist gị na-aga a na-ekpo gị n'anya ya abịa ndị bụ ezigbote mmadụ na-eme ahụ gasị afrịka na-ajụ gị ụtọ ọ dị ha ka ego wee nye gị so ọ dị na mba niile ọ ka m si wee fụọ via racist ebiri ebe mana m since i bigoro obodo a o nwego ụbọchị ị nwetụrụ any racist experience racist experience
racist experience m nwere bụ mbọsị m nọ na-eche bọs buru m gaa ọrụ m nọ na-eche bọs iru be m so ee ma enwe ka m si wee kwụrụ abanye jụọ wee hie m anya ka m na-abịa ọzọ ọ pịchie the door wee gbapụ mmadụ na-asị ya na-ekwenekwenekwe ọ gbachie so dịka otu wee fụ m asị onye oji ọ ife mele o ji mee ihe a and ife a bụ racist ka m kpọọ ife ọ bụrụ na ị na ote aka this thing ọ bụrụ na ote aka nọ m di ya mana ọ fụrụ m oge m ji wee bịa sitatụ bara n'ime so ndị bụ dibịa nwere ndị nna otu teknik maka ndị nwere ka o si wee dịrị enwe ndị dị good ịma this thing dị na individuals so o lie m anya ozugbo pịchie the door ọcha o ya kwụsị ihe akwụ ihe nọ nye nke driver ahụ na-anya ụgbọ ọ bụ na a jụọ gị na anyị nwa si from um, ana biafra hmm. anyị nwere ike ịbụkwa racist n'ime anyị um, ị ma ihe na-eme na ana biafra bụ ọ dị too deep ọ dị ọ dị n'ime because ana m afụ sometime m pụta na some african shop anyị na-afụ onye biafra na onye biafra because igbo biafra na biafra na onye igbo na onye igbo because i strongly believe every igbo man is a biafra naturally every Igbo man is a Biafra so ị ma na a bịazie nwee ihe dịka IPOB nwee nke nwa nwee bili nwee this one so na-attack onwe fa ọ ya dịte nnọdụ ya because a na-afụ some ndị Biafra mụwa wụ very strong Biafran man so mana enwe ka m si eme nke m asị mana ihe nọ n'ime mmadụ niile wee nwe ndị wụ illiterate nwe ndị bụ nka nke nwa so

ị bịa n'obodo ọzọ na-asị na ha bụ racist mana anyị nwere onwe anyị sef na-amapụ ibe anyị ikekwa ọ bụrụ na onye ahụ esiwe na village anyị wee bịa maka ya i ji maka ya kọtọba onye ọ wụ ị na-ekwu abịakwa na obodo anyị bụ naijiria hatred na obodo anyị bụ naijiria bụ aja ị na-akọdị nke aja bụ aja dị n'ala ka m na-agwa gị ị nwere ike ije ije si na ije ije na onye Yoruba ndị family ga-amapụ maka na i je ije na onye Yoruba my brother ọ ya gotizide ịfụ a n'onye anyị chọrọ ịnụ even i jeta aka chọwa ije nụọ nwaanyị na Anambra na ị wụ onye Imo a sị gị mba alụ Anambra n'ọnụ Imo onye Anambra chi na onye Imo asụ ndị Imo ahụ onye Enugu so those those is uh, ee eh, partially but ihe e ji put ya na ọ tribalism bụ na ọ wụ ndị ojii na ndị ojii anyị ejiti nka racism bụ na ọ race ndị nka ndị ọcha ndị nka ndị ojii ndị nka dị brown dark brown white this ọ ya ka e ji wee kpọọ race nke na-awụ tribalism tribalism bụ dịka nghọta nke m tribalism bụ na abụ m onye naijiria na m bụ onye ojii mana m fụ gị dịka na ị bụrọ onye side nke m ị bụrọ onye asụsụ m mụ alikerọ gị na a ga-eme ofu ebe mụ a alikerọ gị ọ nke ahụ wụ racist ị bụ onye ọcha m bụ onye ojii ị bụ onye Japan ị bụ onye Asia mụ a bụ onye ị bụ onye Arab mụ a bụ onye ojii so you will see that influence of uh, color gị na-discriminate ọ nke racist Yeah. Okay.
Kịta mana onye Yoruba na onye Hausa kedu onye ị nwere ike ibu ụzọ nabata be gị. Eh, na ndụkwa nke m onye m ga-ebu ụzọ anabata ozugbo ha ọgụ ya bụ onye Awụsa because e believe m na ndị Awụsa ka mma karịa ndị Yoruba. Ndị Yoruba wụ ihu na azụ ha dị very mean and ha hụ na ala adịrọ mma na be anyị. Yes, m anabata onye Hausa. Okay, kee maka onye India na onye Ghana.
Onye India na onye Ghana no, ị bịarukwe na gị m ahapụkwanụ onye Africa ibe m gara bute onye India. because anyị nwetụrụ similar color eh, similar culture same continent otu ị Ghana yes onye Chinese na Japanese ma eji m tuko jee Japan ejego m these places before ndị Japan ka dịtụ better karịa ndị Chinese Chinese dị very wicked anyị ụmụaka anyị arụ ọrụ akọ nọ na Chinese otu ndị Chinese adịcha akọ ha ife ha na-akọ mara ka akụgbuo mmadụ so ndị Japanese ka dị more better enwetụrụ a little bit human right na be ha karịa na Chinese ndị na-etisa obodo n'obodo anyị adịrọ mana ife dị mma anyị today bụ ndị Biafra ọhawa even any interview m ga na I will finish them

enweghị m chikwa gị sị ama m na Australia wụ Britain but as long as that name abụrọzi because ọ bụkwa ha nwa gara na Australia nwa ka mepuo ndị ojii chụkpuo ha n'ime bush ha rape ha mee a lot of things the Aborigine Australia ha mee ha alụ mana still m ga-aka e-rate Australia karịa ndị Britain because Britain wụ ndị na-egbu anyị egbu na that country bụ Nigeria

Namibia ọ bụrụ na German colonize ha bidoro gaba e, e, ebe afọ agawa got the history very very well but still now they are developing Namibia very very well Namibia now the standard ha nọrọ in a standard form now because of Germans ha nwere sọrọ I struggle mm, ọ bụrụ na Germany colonizera anyị i would have been happy i'm telling you i enwe different ọ ma dị too bad like this because japan wụ country na-agbara onwe ha mbọ too much ị checkie now as it goes the whole car company niile nwere ma range rover o ma lexus o ma jaguar o ị ma na ọ ha scos ya n'afọ so ha na-agba mbọ dịka obodo si agba mbọ ha adị ele anya other people's eh, resources but eh, britain na-ele anya resources america na britain dịkwa actually the same so Abatago ebe a,

Achinike egbe eji agba ajọ mmụọ the golden mouth of Austria Okay. Um, kedu how long ka ị bigoro obodo a na-akpọ Vienna? abịara m Vienna Austria since 2002 am n'obodo a Okay. ọ bụrụ na a jụọ gị ị nwere ike ịsị na obodo a bụ Austria bụ a racist country ee ị ma this thing a na-akpọ racism it depends on otu otu otu mmadụ siri fụ ya you understand ọ depend otu mmadụ si fụ ya but ihe mụ ghọtara bụ ndị ọcha fụrụ onwe fa n'anya to start with and due to otu fa si fụ onwe fa n'anya nke ukwuu mere most of us ji afụ ya to be racism in the sense that onye ọcha eweta ihe now so ndị ọcha kee ya within human beings ndị ọcha ga-ebu ụzọ chọba ndị nke ha before onye ọzọ unlike ndị be anyị ndị be anyị na-welcome visitors too much which is a good thing but sometimes anyị na-agafe ofe eh, anyị fụ ndị ọcha na be anyị m amaghị ọ wụkwa inferiority complex or what I don't know so but in nutshell in summary I will say yes to an extent yes uh, racism dị n'obodo as far as ndị ọcha na ndị ojii dị in one pot a ga-ewere racism to iwe onye ọcha to fish out ndị ojii na ndị ọcha na one pot onye ojii onye ọcha dị in charge ọ ga-ebu ụzọ wepụtagodu ndị nke ha onye ojii dị in charge maybe ọ ga-ebu ụzọ wepụta but ke ndị ọcha ọ ka sure na ọ ga-ebu ụzọ wepụta ndị nke ha so in summary i would think i would say that uh, um, somehow somehow yes

and I gave a lot of goals. I supported the team. We won the league for that year 19, 2007. We were the master in the league. So mgbe anyị winere this league for example e jere e jere street eh, tour onye ọbụla na-agagharị e nyechara ha t-shirt bụ meister 2007 but mụa myself i was not given m na-ajụ ọ maka a wụ m onye ojii or what and even before that time i nọ na field na-agba bọọlụ onye ọcha dị ready iburu bọọlụ ruo na post the last option wụ gịwa inye the goal kama ọ ga-enye gị ike inye the goal because ị wụ onye ojii ọ dị ready kama ka e miss that goal and coaches also ha nọrọ that place ị dị fit i bịara training i mechara everything to play match but onye ọcha nwere ike bịa from somewhere and maybe ọ dị drunk ọ ṅụrụ mmanya ha ga-eprefer ka e buzọ tii godi ya because ọ wụ an indigene before e tii for me mụ a consider ihe ndị a to be racism ọ racism ka ọ bụ ọ racism. Anyway.
nsogbu adịrọ um, kelu otu anyị nwa si from ana uh, afrịka hmm. anyị nwa bụ ndị afrịka anyị nwere ike ịbụkwa racist n'ime anyị anyị nwere racist n'ime anyị hmm, ọ within anyị nwa na afrịka ka anyị nwa within anyị nwa na afrịka ma ọ bụ na anyị nwa na ndị ọzọ ok ọkwa ihe m kwuru before ị ma ndị ojii na ndị ojii mee n'ime onye ojii anyị akpọ ka tribalism anyị kpọọ ka tribalism racism pụtara wụ ọ bịa to external you understand now and ọ wụdụ maka naanị eh, eh, for example onye ojii na-emekọ with ndị ọcha maybe onye ọcha bịara afrịka naijiria for example or ghana bịa ịchọ ọrụ ọ dị well qualified well qualified so a bịa n'ụdị ahụ anyị nwa abụrọ racist mba ndị ojii abụrọ racist ndị ojii ndị ojii na-anabata ihe ọbụla si foreign a na-anabata ihe ọbụla dị foreign yes except keji official ada ama ama because gị bịa na be anyị for example gị bịa na school na university e nwere ihe a na-akpọ cut off mark kemgbe achọ m ka m were this opportunity ka m kọwara ndị mmadụ ọfụma ọfụma because ndị mmadụ afụ ya as racism or tribal ụdị tribalism ọ dị very normal in all over the world eme for example na jamb now ịba school and that school now maybe that school na imo state na mbanọ for example where i come from awụ m onye mbanọ ndị mbanọ ga-enwe quota system eji akpọbata some mbanọ because the school na be ha their cut off mark and cut off mark ndị ọzọ abụrọ the same otu a ka ọ dị everywhere so that one we don't consider to be racism that one is very normal thing that ndị nwe obodo a ga-enye ha some certain privilege benefit because ọ bụ be ha ka ọ dị but in a nutshell in general in summary ndị ojii abụrọ racist compared to ndị ọcha because gị chọrọ gị chọọ ịga you can google and chọkwa history ma ihe ndị ọcha mere ndị ojii during the like for example na south africa wụkwa ebe ndị ojii ma ihe ndị ọcha mere during the apartheid era so which was very very bad yeah ndị ndị ọcha more more the more racist Okay. than ndị ojii ndị ojii so so a bịa kịta ị na-akọwa na na racism and tribalism dị iche racism Obi ihe tọrọ. no racism has to do with race I'm, I'm, from for example I'm a, I'm a black race

but onye ojii to onye ojii my tribe and your tribe may not be the same because for the even nigeria now every election now na bright achinike now pụta for president of nigeria because awụ m onye igbo ndị igbo atinyere m gbenga daniels onye yoruba ndị igbo aga atinyere ka tribalism because of this person is from your tribe so tribalism have to do with ojii to ojii the race have to do with race ọ ya wụ the difference. Okay. so ihe m chọzi ịjụ gị now bụ a bịa n'etiti onye yoruba na onye hausa kedụ onye ị nwere ike ibu ụzọ nabata be gị ee gị bịa otu for example awụ m onye naijiria and gị bịa otu naijiria siri dịrị let us not forget that 1914 ka e mere amalgamation of the northern and southern protectorate meaning that northern and southern ị ga-ajụ onwe gị northern kwanụ ndị ebee and gị bịazi naijiria nwere hausa igbo yoruba that is the three major tribes which means these three now cannot actually mee aga ya three now but e meziri ya two which means enwere ebe two belong enwere one standing alone and that two belong to somewhere wụ the same wụ ndị Igbo na ndị Yoruba that is the east and the west because Nigeria nwere south ọ east and west make up the southern Nigeria then ndị north nọrọ onwe ha so by automatically ndị Yoruba bụ anyị na ha wụ the same southern people ndị Yoruba na onye Hausa na onye Yoruba kee onye ị nwere ike ibu ụzọ nabata be gị
ọ depend ihe onye a bịara ime ị sị na m rụrụ ụnọ na be anyị onye m ga-anabata eme apply n'ọrụ as security yes yes onye m ga-anabata n'ụnọ m ka ọ bụrụ security for example ama nabata onye awụsa
ama nabata onye awụsa ọ ma napụta onye awụsa due to experience egosigo history egosigo that ndị awụsa na di more honest in that aspect than ndị yoruba even more than ndị igbo because onye igbo agaghịkwa arụ such job for example so the question na yoruba and awụsa isn't it mm. so for me i will take awụsa because for me i believe maybe i'm wrong i don't know but for my own opinion i believe ndị awụsa the more honest okay. than the Yoruba in that aspect. Okay, kee maka onye India na onye Ghana onye ga-ebu ụzọ nabata oh, like I said for ọ depend kwara on what but in all ramification onye Ghana bụrụgo first and foremost not just na ọwụ onye Africa but ọwụ onye West Africa which means ọ my close brother gị watch a gbawa bọọlụ ọ bụ na Nigeria aga World Cup Ghana aga Ghana gbawa Nigeria dị happy Nigeria na support Ghana Nigeria gbawakwa World Cup ọ bụ na Ghana agarọ Ghana ga na sọpọtụ Naijiria but ha abụọ ga onye ọbụla ga sọpọtụ nụ nwanne ya except ma a na-agba Nations Cup then ọ ka m ji gwa gị tribalism and racism ọ gbazie Nations Cup as onye Naijiria m ga sọpọtụ be anyị ama sọpọtụ Naijiria no matter ihe Ghana hụrụ gbaa na bọọlụ Naijiria ka m ga sọpọtụ because this is where I come from. Okay. Kee maka onye Chinese na onye Japanese.
onye chinese onye japanese the world has been forced that we are accepting the chinese because chinese now is colonizing the world now that's the truth of the matter ọ chinese nwe ụwa now so ọ chinese ka anyị na-ekwuzi okwu ya now enwe ndị ọzọ ọ dịghị na ọ dịghị ka intention ha dị very genuine

ee eh, am anabata onye Australia very well karịa onye British eh, British according to history ndị Britain colonized more than half of the world so onye ọbụla colonized more than half of the world automatically somehow i nwere ọnụ na the world and biko nwanne m kee ka the world kee ka imi na anya dị the world today ndị colonized every country where british colonized nwere problem till today including nigeria and ọ british ọ man made problem like otu m kwuru before ekwuru m amalgamation of northern and southern nigeria ị ga-ajụ m northern and southern nigeria elekwanụ ndị mere this amalgamation ọ britain nigeria ọ nọ n'udo no for example Be, uh, uh, pakistan bangladesh and india were one country before but ekewa mụ na gị dị na mma a ga-ekwu okwu ikewa a ga-ekwu okwu nkewa elekwanụ ihe e ji kewa because udo adịrọ gị bịa naijiria a na-ekwu okwu ya now a na-ekwu okwu nkewa ndị biafra si ebe a ndị arewa si ebe a ndị nke si ebe a a na-ekwu okwu because obodo adịghị n'otu gịnị causịrị ya ọkwa ndị briten and ndị ọstrelia a na-ekwu okwu ya ndị ọstrelia wụkwa british gara there gaa tie ọgbaghara mind you ndị ọstrelia ka nọkwa under the queen under the royal family of british till today O- o- ihe a ekwesịghị ịdị otu ahụ and ha chọkwana ịnachata naijiria bịa dozie ihe ha mebiri a ga-achọ ịnacha naijiria bịa edozi ihe ha mebiri because ha na-benefit a lot from ihe mebiri and gị lee anya my brother british enweghị any mineral resources na-enye ha ego n'oge na-enye ha ego 419 oshi ha na-ezu na mba ụwa niile ka ha ji biri the queen of england ihe o tiri n'isi the crown o tiri n'isi the gold all ihe sitere from india ka eji ka eji biri the the during the time of ọba varome of benin ndị britain gara there ga zuo oshi tii na their museum gị jee na british museum today 70 percent of ihe nọ there ihe sitere from benin kingdom so ihe o dogo anya na ndị british bụ ndị oshi criminals ka ndị a bụ that's it Okay, kee maka onye German na onye Amerịka. onye german na onye america i will take onye german because gị bịa n'ụwa german na-achị the most busiest street and the, the economy of the world nọ na wall street of america and west america 90 percent of the people living in west of america are german people ọ ndị german ọ german ji ụwa german with the less least people in the whole of world power colonized the world i think they colonized in africa only namibia ka germany colonized only namibia they don't have interest in all these things germans wu gị bịakwa na europe anyị n'ime ya apart from america forget good america wu and the people that make up america british wu for example the british people that make up british

ị ga-ama that obodo a ọ german german even mgbe anyị naijiria afọ ebe obodo ebo ha eji mara german machine why because na ị bịa na bọọlụ ha nọ ya gị bịa na ọrụ ha nọ ya but other countries wo they are very lazy and they are stealing from africa germans they are not stealing from africa they are very straightforward people and they are very strong people and very hardworking people nwanne daalụ hinne okay ihe a na-etu gị
egbe eji agba ajọ mmụọ mc golden mouth of austria ndị odi koloman ngwanụ ndị be anyị ụnụ anụ nanị anụ ụnụ afụgonụ ọtụ ihe ndị mmadụ kwugasịrị na ihe gbasataarụ racism and tribalism a bịa n'uche nke m m asị na ha naabọ na-ejekọ eh, ha naabọ yitere ọ mụnwa ka a na-akpọ uche igboanụgo onye e ji kolaman wee malụ ngwanụ ka ọ dịnụ ya gazie